ndi Mulungu woyeretsetsa. Pa chifukwa chimenecho, okondedwa, inu ndi ine tikuyenera kuti tikhale olungama, oyera mtima, tikhale opanda chilema chilichonse kuthupi, kuuzimu kopanso pa moyo wathu, kuti choncho tikathe kukumana naye maso ndi maso pa tsiku ilo lomwe azabwere kuzakwatula mpingo wake. Wokondedwa, Ine ndi mtumiki wa Ambuye, mneneri, Ian, mchizungu timati prophet Ian, ndipo ndimatumikira kuchokera ku utumiki otchedwa The Will of God Ministries. Ndipo okondedwa, mudziwe kuti mu video imeneyi ndikhala ndikupasani uthenga womwe uli ochokera kwa Ambuye wathu Yesu Nkhristu, Mulungu wa mphamvu zonse. Uthenga umenewu ukupita kwa Mr Norman Chisale a chipani chija cha dpp. Democratic Progressive Party, dpp, m'Malawi muno. Ndipo uthenga umenewu sukupita kwa iwo okha, ukufalikiranso kwa magulu ena awiri awa. Gulu loyamba, ma membala kapena titi masapota komanso ma official a chipani cha dpp. Wokondedwa, chifukwa chani uthenga wopita kwa Mr Norman Chisale ufalikirenso kwa ena? omwe ali osatira chipani cha dpp chifukwa chokuti ambuye wathu yesu khristu akamapereka uthenga kwa munthu mmodzi uthenga umenewo umafalikiranso kwa wina aliyense mgulu limenelo kapena okuti akhozanso kuchita chimenecho chomwe ambuye yesu khristu akudzudzula okuti akhozanso kuchita tchimo limenelo lomwe ambuye yesu khristu akudzudzula tatiyeni tiwerenge mariko mutu 13 vesi yake ya 37 Ambuye Yesu Khristu akuuza ophunzira ake, akuwalamula kuti, Ndipo chimene ndinena ndi inu, ndinena kwa onse, dikirani. Akuwachenjeza komanso akuwalamula. Koyamba kuwachenjeza, kunena kuti chomwe ndinena ndi inu, ndinena kwa onse. Kutanthauza kuti akuchenjeza wina aliyense. Wophunzira wa Ambuye Yesu Nkhristu ndi wina aliyense yemwe amasatira Ambuye Yesu Nkhristu. Ndiye, a, chomwe amauza ophunzira ake 12, amauzanso ophunzira onse omwe akubwera kutsogoloko, inu ndi ine. Ndiye, okondedwa, mudziwe kuti Ambuye Yesu Nkhristu akadzudzula mmodzi akudzudzula onse. Akalamula mmodzi akulamula onse. koma kungoti pa nthawi iyi Ambuye Yesu Nkhristu agwira mmodzi ku chipani cha dpp yemwe ampanga single out atchula dzina la mmodzi yemwe Iwo Ambuye Yesu Nkhristu akufuna kuti amdzudzule kuzera kwa ine mneneri wa Mulungu prophet Ian choncho uthengawu si wanga ndi uthenga wochokera kwa Ambuye wathu Yesu Nkhristu ine am just a mouthpiece Ndipo ndikufuna ndipereke uthenga womwe ndinapatsidwa, Uthenga umene ukuchokera kwa Ambuye wathu Yesu Khristu kupita kwa Mr Norman Chisale, number 1. Number 2, kwa onse omwe ali mu dpp, kuti zomwe akhoza kuzachita Mr Norman Chisale, kaya amachita kapena akhoza kuzachita, enawa ma membala a chipani cha dpp asazachite. asadzatengere kapena kukhala nawo m'gulu lochita zimenezo. Kachitatu, uthenga umenewu ukupita kwa Amalawi omwe analira pamaso pa Mulungu kudzera kaya m'maganizo awo kaya kudzera m'malankhulidwe awo kuopa za zomwe Mr. Norman Chisale ali kapena akhoza kudzakhala. itati kuti dpp yawina pa 16th September 2025. Ndikukhulupira mwandimvesesa pamenepo. Wokondedwa, Ambuye Yesu Nkhristu akuziwa maganizo a wina aliyense pa dziko lapansi pano. M'Malawi muno tingoyerekeza ngati tilipo 16 million, maganizo a wina aliyense mwa 16 million kupatula mwina makanda, okuti mwina saganiza oyamwa aja kaya mwina kapena koma wina aliyense yemwe akuganiza maganizo ake amadziwidwa ndi ambuye wathu yesu khristu chifukwa yesu khristu ndi mulungu wamphamvu zonse He's the alpha and the omega the beginning and the end the king of kings ndithudi okondedwa tiye tiwerenge mateyu mutu 9 vesi yake ya 1 kufika 4 Ati ndipo iye analowa m'ngalawa naoloka, nadza ku mudzi kwao. Vesi 2, Ndipo onani, anabwera kwa, anabwera naye kwa Iye munthu wamanjenje, wakugona pamphasa. Ndipo Yesu, pakuona chikhulupiriro chao, anati kwa wodwalayo, Limba mtima, mwana, machimo ako akhululukidwa. Vesi 3 ndi yofunika kwambiri. Panali ena amamvetsera Ambuye Yesu Khristu akumuuza wodwalayu wamanjenjeyu kuti, Limba mtima, mwana wanga, machimo ako akhululukidwa. Vesi 3, Kodi anthu amenewo, alembi, anati chani m'mitima mwawo? Anaganiza zotani m'mitima mwawo? Ati, ndipo onani, ndibwerezenso, ndipo onani, ena a alembi ananena mu mtima mwawo, Uyu achitira Mulungu mwano. Ananena mu mtima mwawo, m'maganizo awo, kuti, Uyu achitira Mulungu mwano. What was the reaction ya Ambuye Yesu Khristu? Verse 4 Ndipo Yesu pozindikira maganizo awo anati, Chifukwa chanji muli nkuganizira zoyipa mtima m'mitima yanu? Ndibwerezanso. Verse 4 Ndipo Yesu pozindikira maganizo awo anati, Chifukwa chanji muli nkuganizira zoyipa m'mitima yanu? Anadziwa zomwe amaganiza. Sanatulutse pakamwa mau awawa onena kuti uyu achitira Mulungu mwano ayi, amangoganiza. Koma Ambuye Yesu Khristu anadziwa zomwe anthuwa akuganiza. Ndiye anayankhano Iye ndi pakamwa kuti kodi chifukwa chani muli kuganiza zoyipa m'mitima mwanu? Okondedwa, chomwe ndikufuna. kuti muphunzire pokuwerengerani mawu awa ndi chokuti Ambuye Yesu Khristu amaziwa zomwe akuganiza Mmalawi wina aliyense choncho Ambuye Yesu Khristu akumva maganizo a Amalawi ambiri okhuzana ndi Kukhala ndi mantha ndi Mr Norman Chisale kuti DPP itati yawina pa 16th September 2025 Mr Norman Chisale akakhala mwina munthu woopsa munthu wamphamvu kwambiri munthu woopedwa ena mwina alankhula ndi pakamwa pawo Ambuye Yesu Khristu amamva chifukwa Mzimu wa Mulungu uli ponseponse. kuyenda paliponse kumva chilichonse zomwe anthu akulankhula komanso zomwe akuganiza ndikukhulupirira mukundimvesesa chabwino okondedwa ndikupaseni background kwa omwe mukuonera koyamba video imeneyi Ine monga mtumiki wa Ambuye, Prophet Ian, Ambuye amandipasa mauthenga osiyana siyana opita kwa anthu ndipo mwa amodzi mwa mauthenga amenewa ochepa kwambiri akukhudzana ndi zotsatira za chisankho cha pa 16 September 2025. Ambuye Yesu Mkhristu kuchokera mu 2024 ngati si 2023 kumapeto nkulowa 2024 akhala akundipasa mauthenga osiyana siyana koma onsewo akukamba chimozi kuti kubwera pa 16 September 2025 akuzawina ndi mmozi basi ndiye Prof. Arthur Peter Mutharika. Koyamba anandionetsera ma officials a dpp akubwelera mmipando yawo. Kachiwiri Ambuye Yesu Khristu anazandiuza kuti Professor Arthur Peter Mutharika abwerera ku Kamuzu Palace monga mmene former President Trump anabwererera ku White House ku America mmenemo kuti Trump atawina. Kenako Ambuye Yesu Khristu anapitirira kuzandiuza kuti palibe chomwe State House ingachite kuti isinthe zotsatira za pa 16 September 2025. Kutanthauza kuti Ambuye Yesu Khristu alemba, apanga seal, ndipo Ambuye Yesu Khristu a, ndiwo akufunisisa kuti Prof. Arthur Peter Mutharika abwelere ku Kamuzu Palace. kaya anthu adandaula chotani kaya anthu akwiya naye chotani peter muthalika kuti kaya sakumfuna koma akubwerera ku kamuzu palace pa 16 september 2025 ndi professor arthur peter muthalika wokondedwa Ambuye Yesu Mkhristu anafika pondiuzanso kachikenanso kuti, Ngakhale tsiku lomwe anthu akukavota, ndangotenga ofunika okhawo, mauthenga ofunika okhawo, ngakhale pa tsiku lovota la pa 16 September 2025, ena mwa masapota a mcp akakalowa mu ballot box, akachonga pa Prof. Arthur Peter Mutharika. Ndi zomwe Ambuye Yesu Mkhristu adandionesera. Ndikuziona ineyo ndi maso angawa. masapota ena a mcp otsatira president chakwera akufotokoza kuti ifeyo inde chabwino tisangalala naye kaya timasangalala naye kaya tikhala tikudya naye koma zokuti kaya mwina akubweretsa kachitukuko kapena akutani nthawi iyi yakumapetoyi ife tilibe nazo ntchito kungobwera pa 16 september 2025 tikukachonga pa professor arthur peter mutharika izi zondionesera okondedwa ndi mmaso anga ku uzimu kuti mulungu ndi wo- kuti ambuye yesu khristu kufuna kuti ineyo ndione zimenezo ndikupereka ka background aka kuti ndipange connect bwino ndi uthengawo choncho m'mauthenga onse omwe ambuye yesu khristu akhala akundipatsa okhudzana ndi zisankho za pa 16 September 2025 ndikukhulupilira kuti ngati sindikulakwisa around 5 times kuchokera 2023 kufika panopa. Ambuye Yesu Mkhristu sananene kuti akuwina zisankhozi ndi a dpp. Amanena kuti akubwelera ku Kamuzu Palace ndi Prof. Arthur Peter Mutharika. akuwina chisankho ndi Professor Arthur Peter Mutharika kusonyeza kuti Ambuye Yesu Mkhristu akonda munthuyo, akonda munthuyo osati chipanicho. Koma poti munthuyo ali mchipani cha dpp, chipanicho chakwera kumsana kwa munthuyo. Mumvetsetse okondedwa pamenepa. Ndiye pa chifukwa chimenechi, Ambuye Yesu Khristu akufuna adziwise wina aliyense mchipanimo makamaka at this point in time Mr Norman Chisale kuti a Malawi ali ndi mantha kuti itati yawinanso dpp, Iwo Mr Norman Chisale akhala munthu owopedwa kaya adzakhala munthu owopsa kaya adzakhala munthu osafikilika chifukwa anandionesela ndi maso angawa a Malawi akufuna kuwafikila Mr Norman Chisale koma Mr Norman Chisale akuoneka woopedwa akuoneka woopsa nde Ambuye Yesu Mkhristu akufuna adziwise Mr Norman Chisale kuti Mulungu wamphamvu zonse chiganizo chake anachita kale ndipo Prof Arthur Peter Mutharika ndiyemwe akuwina pa 16th September 2025 koma akudziwa ndipo akumva kulira kwa a Malawi kokhuzana ndi iwo okha Mr Norman Chisale iwo okha Mr Norman Chisale chifukwa Ambuye Yesu Mkhristu has singled out Mr Norman Chisale has called out Mr Norman Chisale ndizomwe ambuye yesu nkhristu anandionesera. Ku dpp kuli ambiri ma government officials, ma former government officials kaya ma officials achipani koma out of everyone ku dpp ambuye yesu nkhristu anapanga single out Mr Norman Chisale ndipo ambuye yesu nkhristu anafuna ndipo andilamula kuti ndichenjeze Mr Norman Chisale. Mr Norman Chisale wokondedwa palibe munthu yemwe atapange claim mu dpp kuti wabwezelesa chipani m'boma pa 16th September palibe olo ndi m'modzi yemwe yemwe akuyenera kuti apange claim kuti wabwezelesa chipani m'boma pa 16th September 2025 chifukwa chani chifukwa choti ndi Ambuye Yesu Mkhristu yemwe akubwezelesa Prof. Arthur Peter Mutharika pa mpando ndi iye yekha basi iye yekha basi nkana anandiwuza kuti ndiwuze state house kuti palibe chomwe angachite kuti asinthe zosatira za chisankho za pa 16 september 2025 ndipo ambuye yesu khristu ananena kuti come 16 september 2025 akuwina ndi professor arthur peter mutharika nkana akundionesera ma members a mcp ena Akuvala makaka kunjaku, koma mu mtima akuuzana mwachinsinsi kuti na ine kudzangolowa pa 16 kudzangolowa m'ballot box pa 16 September 2025 ndikachonga pa Arthur Peter Mutharika, membala wa mcp ameneyo. Ndi zomwe zidzachitike pa 16 September 2025. Ambuye Yesu Khristu ndi Mulungu Wamphamvuzonse. ngati akufuna kuti munthu awine munthu amene'yo awina basi chifukwa iyeyo amapereka ufumu kwa wina aliyense yemwe iye wamfuna Daniel chapter 4 verse 25 Prophet Daniel akumuuza mfumu Nebukadineza King Nebukadineza atammasulira maloto akumuuza kuti kuti adzakuingitsani kukuchotsani kwa anthu, ndipo pokhala panu padzakhala pamodzi ndi nyama za kuthengo, ndipo mudzadya udzu ngati ng'ombe, nimudzakhala wokhathamira ndi mame a kumwamba, nizidzakupitirani nthawi zisanu ndi ziwiri, kuti nthawi yomwe idzamupitire idzakhala. zisanu ndi ziwiri chomwe akutanthauza kenako kupitiriza kuti mpaka mudzadziwa kuti wam'mwambamwamba alamulira m'ufumu wa anthu naupereka kwa aliyense iye afuna mwini wokondedwa ambuye wathu yesu khristu anapanga chiganizo and it's final Palibe chomwe wina aliyense angachite kuti chisinthe zotsatira za pa 16 September 2025. Akuwina ndi Prof. Arthur Peter Mutharika chifukwa Mulungu wamphamvu zonse wakonda mtsogoleriyo. Ndiye zangochitika kuti mtsogoleriyo chipani chake ncha dpp. wakonda munthuyo nde munthuyo akutsogolera chipani cha dpp nde chipani cha dpp chakwera pa nsana pa munthuyo mumvetsetse wokondedwa choncho mulungu wamphamvu zonse sakufuna kuti amalawi azida nkhawa ndi mr norman chisale ayi pachifukwa chimenecho nchifukwa chake ambuye wathu yesu khristu afuna kuti ndiwachenjeze mr norman chisale kuti adzichepetse chifukwa dpp iwina osati chifukwa cha iwo mr norman chisale kapena chifukwa cha wina aliyense mchipanimo ayi iwina chifukwa choti mulungu wamphamvu zonse wafuna profesa arthur peter mutharika abwerere pampando Kaya anthu alankhula za mtundu wanji zokhuza ndi Prof. Arthur Peter Mutharika, kaya anena cha mtundu wanji, kaya amunyoza cha mtundu wanji, kaya kampeni yake ingokhala yongoti apo lero mawa apo, koma nkhani ndi yokuti ndi Ambuye wathu Yesu Khristu Mulungu wa mphamvu zonse akubwezeretsa pa mpando Prof. Arthur Peter Mutharika. Ndiye palibe akuyenera kuti apange claim kuti chisankho. uh, pa 16 september 2025 dpp siidzawina chifukwa cha ine kapena chifukwa cha uyo kapena chifukwa cha awo ayi izabwerera mboma chifukwa mulungu akufuna profesa arthur peter mutharika abwerere ku kamuzu palace ndiye mantha ndi ochokera kwa satana Ndipo satana amagwiritsa ntchito mantha cholinga alamule. Cholinga kaya asachoke pa mpando, cholinga akwaniritse zolinga zake, zifukwa zomwe iye akuziziwa. Choncho Mr Norman Chisale ndawawerengera uthenga uwu awumve bwino lomwe. Mau a Mulungu ochokera ku bukhu la Luka.

Chapter 13, vesi 31 ati, Nthawi yomweyo anadzapo Afarisi ena, nanena kwa iye, Tulukani, chokani kuno, chifukwa Herodi afuna kupha inu. Vesi 32 Ndipo iye anati kwa iwo, Pita kauzeni nkhandweyo, Tawonani nditulusa ziwanda nditsiriza machiritso lero ndi mawa, ndipo mkucha nditsirizidwa. Okondedwa, Afarisi mukuziwa bwino lomwe anatopa naye Yesu amamuona kuti akusokoneza chipembezo chawo amamuona kuti ndi osokoneza chifukwa Afarisi ena anali mmaudindo okhalanso ngati kuti andale choncho nkumalumikizana ndi olamula ngati Herodi komanso Pilato. Pa chifukwa chimenechi, Afarisi amafuna kumuopseza Yesu, kugwiritsa ntchito mantha kuti Ambuye wathu Yesu Khristu achoke ku Yerusalemu. Amafuna kuti Ambuye wathu Yesu Khristu achoke mzinda womwe anali ati pomuopa Herodi. Kani akuti nthawi yomweyo anadzapo Afarisi nanena kwa iye, Tulukani, chokani kuno, chifukwa Herodi afuna kupha inu. Kumpasa mantha Ambuye wathu Yesu Khristu kuti Ambuye wathu Yesu Khristu achoke. Koma Ambuye wathu Yesu Khristu ananena kuti ayi, sangachoke sangachoke okondedwa nkhani ili apapa yomwe ndikufuna ndilumikizane nanu inuyo ndipo mr norman chisale mumvesese ndi nkhani yokuti musagwiritse ntchito mantha kuti anthu akuopeni yamikani yehova kuti kuzera kwa Prof Arthur Peter Mutharika chipani chanu chibwelera m'boma. Koma mukabwelera m'boma musakagwirise ntchito mantha kuti anthu akuopeni. Kuti mulamulire anthu. Kuti anthu akumveleni musagwirise ntchito mantha. Monga Afalisi anagwirisa ntchito dzina la Herodi kuti ampase mantha Ambuye wathu Yesu Mkhristu. zikhoza kukhala zoona kuti herode amafunadi kumupha ambuye wathu yesu khristu koma afarisi akhoza kukhala kuti they took advantage of that nawonso akwanirise zofuna zawo akanika pawokha ndiye njira yomwe angagwirise ntchito kuti apase mantha inali ndale pogwirisa ntchito dzina la herode Ambuye Yesu Mkhristu akudzudzula Mr Norman Chisale kuti akabwerera m'boma pa 16 September 2024 asakagwiritse ntchito ndale, mphamvu zawo ku ndale kuti Amalawi akhale ndi mantha chifukwa Ambuye wathu Yesu Mkhristu wamva kulira kwa Amalawi. wamva kulira kwa Amalawi. Pa chifukwa chimenecho Ambuye Yesu Mkhristu akhoza kuchita china chilichonse chothekera kuti kulira kwa ana ake kusiyidwe ndipo chimwemwe chibwere. Tatiyeni tiwerenge bukhu la Eksodo. Bukhu la Eksodo. Tiwerenge ku Eksodo uku ndipo Eksodo mutu 3. vesi yake ya 6 kufika 7 mpaka na 8 mose akuitanidwa ndi ambuye wathu yesu khristu yemwe akutchedwa yehova kapena titi yawe chipangano chakale tiwerenge kuchokera vesi 6 kufika 8 pamene mose amalankhulana ndi yehova kapena titi yawe Kodi Yahweh anamulankhula zotani zokhuzana ndi mission yake? Ndipo chifukwa chani Yahweh anafuna kumtuma Mose? Ndiye tatiyeni timvesere bwinobwino. Ati ananenanso, ine ndine Mulungu wa atate wako, Mulungu wa Abrahamu, Mulungu wa Isaki, Mulungu ndi Mulungu wa Yakobo. Ndipo Mose anabisa nkhope yake. popeza anaopa kuyang'ana Mulungu. Vesi 7, Ndipo Yehova anati, Ndapenyetsetsa mazunzo a anthu anga ali mu Ejipito, ndamvanso kulira kwawo chifukwa cha akuwafulumiza, pakuti ndidziwa zowawitsa zawo. Vesi 8, Ndipo ndatsikira kuwalanditsa m'manja a anthu a Ejipito. ndi kuwatulutsa m'dziko lija akwere nalowe m'dziko labwino ndi lalikulu, m'dziko moyenda mkaka ndi uchi ngati madzi, ndi ku, ku malo a Kanani, ndi Ahiti, ndi Aamori, ndi Aperezi, ndi Ahivi, ndi Ayebusi. Wokondedwa Yehova anamva kulira kwa ana a Israeli. Ndipo Mulungu Wamphamvuzonse akuti, Ndapenyetsetsa mazunzo a anthu anga ali mu Ejipito, ndamvanso kulira kwawo chifukwa cha akuwafulumiza. Okondedwa, mudziwe kuti Mulungu Wamphamvuzonse wamva kulira kwa Amalawi, ndipo pa chifukwa chimenecho nkana Mulungu Wamphamvuzonse akubwezeretsa pampando Professor Arthur Peter Mutharika. palibe akumubwereza aku- akumuika pa mpando palibe mchipani cha dpp yemwe akuyenera kuima nkumanena kuti chipanda ine profesa peter muthalika sanakabwerera pa mpando palibe palibe profesa peter muthalika abwerera pa mpando against all odds chifukwa mulungu wamphamvu zonse ambuye wathu yesu khristu ndi yemwe wafuna kuti abwerere pa mpando Nkana za age zake anthu alankhula cha mtundu wanji kaya kampeni akhoza kuyenda mwa apo ndi apo kaya ayenda zenizeni kaya koma come 16th September akubwelera pa mpando chifukwa ndi Ambuye Yesu Nkhristu akum'bwezelesa pa mpando ndiye Akum'bwezeresa chifukwa chakuti Ambuye Yesu Khristu amva kulira kwa ana ake, wamva mazunzo omwe, waona mazunzo omwe ana ake wakumana nawo, akumana nawo. Wamva kulira kwa ana ake. Ndiye wina asapezekenso akubweresanso mantha, chiopsezo pa ana ake. nkani Ambuye Yesu Khristu akufuna ndipereke uthenga umenewu kwa Mr. Norman Chisale kuti adziwe kuti Ambuye Yesu Khristu akumva maganizo a ana ake, akumva zolankhula za ana ake, kuti ali ndi mantha kuti dpp itabwerera m'boma Mr. Norman Chisalewo akhala woopeka, adzakhala woopeka akakhala munthu wopasa mantha kapena munthu woopsa. Ali ndi mantha Amalawi ena ndipo Ambuye Yesu Khristu mantha amenewowo awamva. Kuopa kumenekoko akuona, akumva. Pa chifukwa chimenecho, nkani Ambuye Yesu Khristu anandipasa uthenga umenewu kuti ngakhale Iyeyo akubwezesa pa mpando Professor Arthur Peter Mutharika koma wina wake mchipanimo yemwe akufuna asokoneze ma plan ake opuputa misozi ana ake, ameneyo adzudzulidwe. Ndiye pa nthawi inoyo ndi Mr Norman Chisale. koma uthenga ukufalikira kwa wina aliyense mu dpp ndipo aziwe zimenezo adziwe zimenezo tiyeni tiwerenge mawu a mulungu ku ku miyambo 3 verse 11 fika 12

ndi kudzudzula kwake. Pakuti Yehova adzudzula omwe awakonda, monga atate, monga atate mwana amene akondwera naye. Mr Norman Chisale amve kuti. Yehova amadzudzula yemwe amawakonda ndipo Mr Norman Chisale adziwe za chikondi chimenechi cha Yehova kuti akudzudzulidwa ndi Yehova chifukwa choti Yehova Mulungu wamphamvu zonse amawakonda monga momwe Atate amadzudzulira mwana wake chimodzimodzi Mulungu wamphamvu zonse akudzudzula Mr Norman Chisale chifukwa amawakonda. Wokondedwa Mr. Norman Chisale akuyenera azichepese pamaso pa Mulungu pomwe amalankhula moopseza, pomwe amalankhula moonesa kuti iwo azakhala munthu wopeka, munthu wochitisa mantha apepese kwa mulungu wa mphamvu zonse ndipo mr norman chisale mupepese kwa mulungu wa mphamvu zonse mukhale wodzichepesa mudzichepese mumpemphe mulungu akukhululukireni ndipo mukhale wodzichepesa chifukwa come 16 september 2025 Abwana anuwo Prof. Arthur Peter Mutharika akubwezeresedwa pa mpando ndi Mulungu wa mphamvu zonse Ambuye wathu Yesu Khristu. Mufune musafune. Ndipo palibe angatenge credit for that victory pa 16 September. Koma Ambuye wathu Yesu Khristu Mulungu wa mphamvu zonse ndiye akutenga credit yonse. for that victory ya dpp pa 16 september 2025 chifukwa chani tawerenga kale ku daniel 4 verse 25 kuti iye wamwambamwamba ndiye alamulira m'maufumu a anthu onse ndipo amapereka ufumu kwa wina aliyense yemwe iye wamfuna ndiye wina asapange claim kuti ineyo ndine ndapanga chothekera kuti dpp ibwerere m'boma ayi kuti peter mutharika abwerere m'boma ayi chifukwa pakakhala spirit ya pride imeneyoyo kupezeka kuti mwayamba kutenga mpando wanu ndi kugwiritsa ntchito mphamvu zanu za ndale kuti ena akhale ndi mantha amalawi akhale ndi mantha amalawi aziwopa akuwopeni pa chifukwa chimenecho mmene mulili inuyo Mr Norman Chisale kapena munthu wina aliyense akhoza kumachita zimenezo zomwe ambuye akudzudzula mvidiyo imeneyi kuzera mwa ine mulungu wamphamvu zonse akhoza kumchosa munjira yomwe angamchosere monga mmene anamchosera mfumu Nebukadineza ku Daniel mutu 4. Atazimva, Daniel 4, 5, atazimva kuti ineyo kingdomyi yakhala yayikulu chonchi, Ndakhala mfumu yolamulira chikingdomu chachikuluchi chifukwa cha mphamvu zanga, chifukwa cha nzeru zanga, chifukwa cha ulemelero wanga. Osapanga acknowledge kuti ndi Mulungu yemwe anayika pa mpandopo, anamuyika pa mpandopo. Pride imeneyo inapangitsa kuti Mulungu wamphamvu zonse amuchepetse mfumu Nebuchadnezzar. Anamchotsa pa mpando. ndikumusiya kuti akhale munthu wamba, kuvutika mpakana kumadya uzu, kukhala ndi zinyama zakuthengo. Atazindikilano kuti oo oh, iyayi anali ambuye ineyo mm, satana anandilowa, spirit of pride inatenga control moyo wanga, mtima wanga. Atazichepesa nkulapa, Mulungu anambwezeresa.

Pakufa amenewo olungama achuluka, pouka oipa anthu amabisala. Inde, Prof. Arthur Peter Mutharika ndi yemwe Mulungu wamfuna, koma kubwerera kwake pali oipa, ndiye ndi amenewa Mulungu akuwadzudzula. nde oyipa amenewawa omwe mulungu akuwadzudzulawa ndi omwe anthu akuwaopa nkana anthu amalawi ena akuopa ena akubisala akubisala koma mmene tawerengera muja ku miyambo 3:11 kufika 12 kuti mulungu amadzudzula onse omwe akuwakonda choncho akudzudzula mr norman chisale chifukwa amawakonda ndipo mr norman chisale achite chinthu choyenera achite chinthu choyenera miyambo 29 verse 2 pochuluka olungama anthu akondwa pochuluka olungama anthu akondwa koma polamulira woyipa anthu ausa moyo Pocuruka olungama anthu akondwa, Koma polamulira oipa anthu ausa moyo. Mr Norman Chisale ndi ma official nonse a dpp pamene mukubwerera m'boma pa 16th September 2025 muziwe kuti anthu amakondwa pamene olungama akuchuluka. koma ngati inu mukhala oyipa ngati mukwanilise mantha omwe amalawiwa ali nawo ngati mukwanilise mantha omwe amalawi ali nawo kuwachitisa mantha kuwaopseza inu Mr Norman Chisale muziwe kuti musausa miyoyo ya anthu musausa miyoyo ya anthu koma mudziwe kuti ambuye wathu yesu khristu mmene akupereka chenjezoyo ili kwa inu mr norman chisale ndi wina aliyense yemwe angakhale ndi maganizo amenewo ku dpp mukawina pa 16 september apa chifukwa muwina chifukwa cha ambuye yesu khristu mudziwe kuti ambuye yesu khristu akudziwa nkhawa za amalawi ndipo ambuye yesu khristu akukudzudzulani in advance monga, mwan, monga ta, a, atate adzudzulira mwana wake nde mulungu akudzudzula inu in advance kuti mmene mukulowa musaganize zokapanga zimenezo musaganize olo ndi pang'ono pomwe zokapanga zimenezo ndiye ndikuwuzani mmene inathera nkhani ya herodi mukawerenga machitidwe a atumwi mulungu anamupha herodi chifukwa anafika pozimva kumadziona ngati kuti ndi mulungu ndipo polankhula ena anati ah akulankhula ngati mulungu mulungu anatumiza mngelo wake ndi kumupha herodi ndi kumupha herodi nkhani ya herodi ija ndinawerenga ija ndi mmene zidathera ndi mmene zidathera okondedwa ambuye amakonda wina aliyense ndipo amadzudzula omwe akuwakonda mr norman chisale mulungu wa mphamvu zonse akukondani akukondani pa chifukwa chimenecho imvani kudzudzula kwake, ndipo pamene mukumva kudzudzula kwake, chitani choyenera. Muchite choyenera. Ndipo choyenera chimenecho ndi chani? Kugonja pamaso pake, kupempha chikhululuko, kupempha chikhululukiro, ndithudi, ndi kuchita choyenera mukawina pa 16 September 2025. Tumikirani a Malawi mwachikondi. modzichepetsa, amvereni madandaulo awo, amvereni kulira kwawo, musawaopseze, akondeni, ndipo mudzasangalatsa Mulungu Wamphamvuzonse. Ndipo Mulungu wodziwa kudalitsa adzakudalitsani. Tingowerenga komaliza Yobo 34:21-29. Yobu 34 21 to 29 pakuti maso ake ali pa njira ya munthu aliyense napenya moponda mwake monse 22 palibe mdima kapena mthunzi wa imfa kuti ochita zopanda pake abisaleko verse 23 pakuti mulungu alibe chifukwa cha kulingaliranso za munthu kuti afike kwa iye kudzaweruzidwa verse 24 Aphwanya eni mphamvu osatulutsa ku bwalo mlandu wawo. Aphwanya eni mphamvu osatulusa ku bwalo mlandu wawo. Mulungu akhoza kuchita china chilichonse chomwe akufuna. Akhoza kuchita china chilichonse chimene akufuna. Akhoza kungochosa woyipayo opandaso kumutengera ku bwalo kumuuza zifukwa zake, kungomchosapo basi woyipayo. Ndiye ndiwerengeso, Aphwanya eni mphamvu osatulusa ku bwalo mulandu wawo naika ena mmalo mwawo. Akhoza kungomchosa munthu oyipayo osamuuza chifukwa chake mmalo mwake ndikuikapo munthu wina. Mawu amenewa tiwamvetsetse bwino. tonse omwe tili ma membala a dpp ma official a dpp makamaka inu Mr Norman Chisale. Verse 25 akuti pakuti asamalira ntchito zawo nawagubuduza usiku kuti aphwanyike. Verse 26 awakantha ngati woyipa poyera pamaso pa anthu. Akhoza kukukanthani ngati woyipa pamaso pa anthu. mmene anachitira ndi Mfumu Nebukadinezara, kum'chotsa ndi kumusiya kutchire kuti azidya uh, azi, azikhala ndi zinyama azidya udzu kumeneko, anthu nkuwaona kuti amfumu ajatu awo adali amfumu aja akhoza kukukanthani ngati woyipa poyera pamaso pa anthu. Verse 27 popeza anapatuka naleka kumsata osasamalira njira zake zili zonse. 28 M'mwemo anafikitsa kwa Iye kufuula kwa osauka, ndipo anamva Iye kufuula kwa ozunzika. 29 Iye akapatsa mpumulo adzamtsutsa ndani? Akabisa nkhope yake adzampenyerera ndani? Chikachitika pa mtundu wa anthu kapena pa munthu nchimodzimodzi. Wokondedwa akuti, Popeza anapatuka naleka kumtsata, osasamalira njira zake zirizonse. Ambuye Yesu Khristu akuzuzula Mr. Norman Chisale. Ndiye Mr. Norman Chisale ngati mupatukebe, mupitiriza kupatuka naleka kumtsata Yehova, osasamalira njira zake zonse, muziwe kuti Ambuye wathu Yesu Khristu akuti azakukanthani ngati woyipa. ndipo adzakukanthani poyera pamaso pa anthu vesi 28 akuti mmwemo anafikisa kwa iye kufuula kwa osauka ndipo anamva iye kufuula kwa ozunzika zimenezi mulungu wamphamvu zonse zokukanthani akhoza kuzichita chifukwa chokuti akumva kufuula kwa osauka m'malawi muno ndipo akumva kufuula kwa ozunzika mmalawi muno amalawi azunzika amalawi akulira amalawi akuopa amalawi azunzika amalawi ambiri ndi amphawi asauka kwambiri amalawi akulira ndipo ambuye yesu khristu amva kufuula kwa osauka monga Mawu ake akunenera ku Yobu 34 28, M'mwemo anafikisa kwa iye kufuula kwa osauka, kufuula kwa osauka kwafika pamaso pake. Ndipo anamva iye kufuula kwa ozunzika, kufuula kwa ozunzika m'malawi muno kwafika pamaso pake. Kufuula kwa osauka m'malawi muno kwafika pamaso pake. Choncho Mulungu wamphamvu zonse akufuna Ana ake asiye kulira. Ana ake osauka asiye kulira. Ana ake omwe ali kuzunzidwa asiye kulira. Ndiye sallola Mulungu Wamphamvu zonse kuti wina abwerese mantha, abwerese mazunzo, abwerese umphawi kachikena. kapena kupitiliza mo- mopitilira pa ana ake okondedwa umenewu unali uthenga omwe ambuye wathu yesu khristu anandipasa ndipo ndikukhulupirira mr norman chisale video imeneyi yakupezani kaya iwapeza ndipo amalawi onse omwe ali mamembala a dpp kaya maofficial a dpp uthenga umenewu ukupitaso kwa inu by extension chifukwa chomwe mulungu akunena ndi a mr norman chisale akunenaso ndi inu chifukwa inu enanu mukhala mmipando imeneyo mukhalaso ndi mphamvu zimenezo komanso amalawi eni ake omwe muli osauka ozunzika uthenga umenewu ndikukhulupiriraso kuti mwaumva koma izi sizikutanthauza kuti wina aliyese agwirise ntchito video iyi kuti pazifukwa zoti akwanilise za ndale zake kuti chipani cha dpp chiluze chipani china chiwine kaya chipani cha dpp chiwine china chiluze chifukwa chokuti video iyiyi uthenga ndapelekawo olo mutatani nawo sungasinthe china chilichonse ambuye yesu khristu ananena kuti palibe chomwe chisinthe zosatira za pa 16 september 2025 wowina ndi profesa arthur peter mutharika nde kaya video igwiritsidwa ntchito pa zifukwa za ndale kaya siigwiritsidwa ntchito pa zifukwa za ndale kaya ikhala chonchi koma video ilibe ntchito Chifukwa, ine ndiribe mphamvu ina iliyonse. Ndi Mulungu Wamphamvuzonse yemwe ali ndi mphamvu zoopsa, mphamvu zoposa wina aliyense. Ndipo Mulungu Wamphamvuzonse ndi yemwe akunena kuti palibe chitasinthe zosatira za zisankho za pa 16 September, 2025. Ndiye kuti ngakhale video yangayi singasinthe kanthu. Singasinthe zosatira zimenezo. Koma. Ine ndi mtumiki wa Ambuye, si chifukwa choti anandipasa uthenga wokuti Professor Arthur Peter Mutharika kubwerera pampano ndi chipani chake ndiye kuti Mulungu wamphamvu zonse sangadzudzulenso chipani chimenecho kapena sangadzudzule ena mwa otsogolera mchipani mmenemo. Mulungu salemekeza munthu. God is no respecter of persons. ndithudi mulungu wamphamvu zonse akudaliseni tipempherere mtendere mdziko lathu muno komanso tipemphere kuti mulungu apitirize kuwapasa moyo wamphamvu ndi wathanzi ndi nzeru kwa a president athu a president lazarus chakwera chifukwa mawu a mulungu akunena kuti tipempherere onse omwe akutitsogolera Chifuniro chake inde ndichokuti Prof Arthur Peter Mutharika awina pa 16th September 2025 koma masiku onsewa kufikira tsiku limenelo akutitsogolerabe ndi President Lazarus Chakwera tiyenerabe tiwapempherere Mulungu akhale nanu mu dzina la Yesu Khristu dzina loposa maina onse lomwe bondo lina lililonse lizagwadire kumwamba ndi pansi ndi pansi pa dziko ndikuikiza moyo wanu thupi lanu thanzi lanu m'manja mwa Yehova. Koma koposaposa kopambana ndikupemphani kuti mukhale woyera, mukhale wolungama, mukhale wopanda chilema, monga iyeyo mwini wake Yesu Khristu ali woyera, wolungama. Monga mawu ake akulamulani ku Levitiko 19 verse 2 kuti khalani woyera monga ine Yehova Mulungu wanu ndili woyera. Chifukwa popanda chiyero palibe adzaone ambuye wathu yesu khristu palibe adzaone mulungu palibe adzalowe ufumu wakumwamba zina zonsezi ndi zapansi pa dziko nzosala za upurezidenti nzosala koma kumwamba ndiye komwe tikupita mukhale opanda tchimo lililonse mmoyo mwanu mukhale woyera mtima mulungu akudaliseni Ndipo mukasankha kukhala oyera mtima, zabwino zonse zidzakutsatirani. Amen.